Moni moni nde kubwelera ku China mwachangu changu nkhani ya bambo uyu ati dzina lake Liu Lianje kaya ndi Liyange muona mmene mutalitchulire koma anali munthu wa position ya pamwamba kwambiri ati anabadwa chaka cha 1961 ku China ko anapeza kuti anakwatira mzimayi olemera kwambiri ochita bwino kwambiri nde mzimayiyo amamuthandiza kupeza ma promotion kutani mkazi wakeyo anaberekerana naye ana nkuzapezeka kuti chifukwa cha chithandizo chimenechocho anakwera msanga ku ntchito mpakana kufika poti anapeza position yokhala ceo wa china import and export kenako mpakana anamukweza kukhala president wa bank of china ndi anali anthu onena kuti anthu anthu eti nde mu nthawi yake mmene zikumaoneka kuti zochitikachitika amapezeka kuti amazembetsa ndalama kupereka maloni kwa anthu onena kuti akudziwa kunena kuti zimpanga benefit iyeyo kuti adzilandira ma bribe komanso kumapasa anthu ntchito zokondera osatiso kupereka ntchito zolongosoka kuti kuti poti anthu angoti akuidziwa ntchitoyo nde maiko ena paja zinthu ngati zimenezo sachita tolerate amakusiyani amakuonererani kenako amadzatani amadzaachita anthu acha take down akuti liu uyu walandira ma bribe ndalama zokwana 17 million dollars ndalama yonena kuti ma bribe amenewonso anapanganso affect economy yawo inasokoneza economy pena pake nde anthu ngati awawa samaasiyayi amakhala kuti akuwafufuza kenako alimbana nawo mpaka nawatani awagwira chomwe chimachitika nchoti anthu aja akamatenga ndalamazo zimaoneka ngati za simple ngati kuti akubera boma koma ndalamayo ndi yonena kuti let's say munthu watenga 1 million 1 million ija imayenera kunena kuti ipite pa chipatala pena pake ikagule ma oxygen mask igule mankhwala koma ifeyo ati munthu uja watenga ndalama ija pachipatala paja pakhala shortage sipakhala ma oxygen mask okwanira sipakhala mankhwala ena ake sipakhala chani wina wake apeza kuti wadwala athamanga naye kuchipatala pa nthawi yomwe athamanga naye kuchipatala kulibe zipangizo zoyenerera chifukwa choti wina wake anatani anatenga ndalama zija nde azipeza kuti anthu akufa akuzunzika chifukwa choti wina wake watenga ndalama nde zimaoneka za simple kuti wina wake akutenga ndalama koma zimakhala kunena kuti zikupha anthu zikuchita affect anthu mu njira zambiri zosakhala bwino nde maiko ngati awawa ku china wina ndi mzimayi uja ndinamfotokoza kale wa ku vietnam anampanga sentence to death nde liu uyu amuzenga mulandu mpakana anawuvomera mulanduwo atamupatsa evidence yonse kuti mwakhala mukupanga izi izi izi izi mwatiwonongera ndalama zokwana mwakuti mwakuti mwakuti za boma anamuchotsa ntchito kenako atamuzenga mulandu anawuvomera iye anachenjera anathamanga kuvomera mulandu uja ndalama zonse zomwe amaba anabweza three quarters anabweza kunena kuti ndalama zomwe ndamba izi ndakubwezerani chifukwa choti amadziwa kunena kuti maiko awo sasekerera eti nde anampanga sentence to death koma pa sentence to death po ati anampatsa 2 year reprieve kunena kuti pakangodutsa 2 years usanalakwitsenso china chilichonse sitikupha tikupasa life in prison mwaona chifukwa chonena kuti anabweza ndalama nkunampasa reprieve imeneyoyo koma akangopeza kuti pali kamilandu kena kalikonse apezeka kuti amutani amupha sachedwa ndi ku china sasekerera nde china chomwe bamboyo anapanga chomwe watchuka nacho mwana wake wamuna anali nchibwezi chifukwa chotinso sindinaphatikize kunena kuti mkazi wache amene anakwatirayo amene amamuthandiza kupeza kukwera maudindo kutani kumayambiriroko iye atafika pono penipeni atakwera mkaziyo atamuthandiza mumsewu anampanga mkazi uja divorce anamchita chipongwe mkazi wamuthandiza uja nkumapitiriza mangula ati amangoti ali ndi mkazi uyu ali ndi mkazi uyu kenako mwana wake wamuna anabwera ndi chibwezi chake kuwachita introduce ati abambo uno ali uwo nkumuuza kunena kuti ayi mtsikana ameneyoyo ayi sandisangalasa mkazi woyipa mkazi ati kumangomunena kumudandaula kuti mpakana umusiye si mtsikana wabwino sungayende ndi mtsikana uyuyu mpaka mwana wakeyo i kuona kuti abambo anga alimbikira kuti mkazi uyu ayi anamusiya mtsikana uja iwo kukamukwatira mtsikana uja moti akakhala kumati mkazi wawo amanena chibwezi cha mwana wawo nde munthu wake mtima wake ndi wodabwisa machitidwe ake eti koma Imeneyi nde ikuchitika kutiko? Ku China. A Liu Liange awapasa death sentence koma awauza kuti awakhululukira pakuwaphapo akapanda kupalamulanso mu dzaka dziwiri. Nde imeneyo nde ya ku China. Zikomo kwambiri.